D'iarraidh an pas a chur siar. An seilbh coimeádtaithe ag Baile Chláir. Tá imreoir sa bhreis anso acu. D'fhéadfadh so a bheith dainséarach fós agus Ciara Ní Chearna leis an gcéad pointe anso. Bhíodar foighneach san imirt ansan. Ní Chonaill ag gearradh isteach arís. Bhfuil cabhair aici? Tá anso. Tá siad éalaithe isteach. Sin pas gleoite isteach an cearnóg. An bhfuil báide anso. Ó an chuaille buailte. Tá sé fós anso. Tá sé éalaithe isteach an líontán ó Cháit Ní Shléibhín. Deirdre Ní Bhraonáin agus í ag féachaint suas cruinn díreach gan aon mhoill a dhéanamh. Tá siad éalaithe isteach arís anso, Baile Chláir. Tá sé acu agus tá an dara báide acu ansan ó Andrea Trill, bhuel, Megan Ní Fhlatharta. Agus Emily Nic Gabhann anois agus arís tá an iomarca imreoirí saora ansan sa líne lántosach agus an ceann san seolta thairis an trasnán. Amach leo arís ach an seilbh buaite thar n-ais ag Deirdre Ní Bhraonáin agus arís isteach leo. Thá siad éalaithe isteach arís anso. Thá siad sa chearnóig agus thá an tríú báide fachta ag Andrea Trill. Ach í ag sleamhnú ansan agus an pas san á thógaint aici. An ceann san buailte agus an ceann san buailte thairis an trasnán ag an gcaptaen, Éabha Ní Ríordáin, agus sin a dara pointe ansan. Tá brú damanta diabhail á chur ansan ar na tosaithe. Ní Bhaoill anois. Saskia Ní Bhaoill, an ceann san buailte aici. Agus an ceann san seolta thairis an trasnán, sin an-phointe ansan. Cabhair aici má tá gá, Ní Bhraonáin. Ní Bhraonáin, sin pas gleoite isteach an cearnóig an bhfuil báide eile fachta ag Baile Chláir na Gaillimhe. Tá go deimhin. Ciara Ní Chearna. Agus tá siad ag iarraidh éalú isteach sa chearnóg. Beidh siad ag faire ar bháidí, táim cinnte dhe. An ceann san buailte agus an ceann san buailte thairis an trasnán agus tá san níos fearr. ón gClochán Liath agus arís brú á chur orthu agus an lucht bainistíochta ag gríosadh na gcualaithe anso do Bhaile Chláir agus anois mar sin an ceann san buailte agus an ceann san éalaithe isteach an líontán. Trom sa ghleic ansan ach an imirt a leanúint, Deirdre Ní Bhraonáin anois. Agus sin pasáilte isteach buailte lena deasóig ansan ag Andrea Trill. Bhuel tá sí ag imirt go han-mhaith anso sa chluiche ceannais. Arís acu anso, d'fhéadfadh so a bheith dainséarach fós agus an báide eile fachta ansan ag Andrea. Sin trí bháide agus aon phointe amháin. Bheadh sé an-deacair d'aon chúl báire ar chor ar bith é sin a stopadh. Tá sí, tá sé ag déanamh an-damáiste go dtí seo sa chluiche. Agus Riana Ní Riada anois chun an ceann seo a thógaint. Fuair sí sé phointe i gcluiche ceannais agus an ceann san éalaithe isteach sa líontán agus, bhuel, b'fhéidir léas dóchais eile agus an bhearna san laghdaithe de bheagán Agus ní haon dóithín iad ón dtaobh eile den bpáirc ach oiread. Leithéid í seo, Cáit Ní Shléibhín, thá beirt á faire, nuas ansan cé chomh dainséarach athá sí, má théann san thairis an trasnán, sin é an pointe is fearr athá fiscithe againn anso tráthnóna. Anna Ní Riada chun an scór sin a thógáil agus comh oscailte istigh sa lár ansin. Tá siad oscailte suas arís anso acu, thá sé ag Iníon Ní Shléibhín an ceann san íseal, fan na talún agus báide, a dara báide fachta ag Cáit Ní Shléibhín. á thabhairt do Chora de Bhailís. Anois ag Ní Bhaoill arís agus seo gluaiseacht níos fearr ón gClochán Liath agus sin raspar de bháide fachta ansan ag Éabha Caulfield. Fuair sí pointe. Anois tá báide fachta aici agus arís freagra maith ón gClochán Liath. Agus féach ar an damaiste atá an Clochán Liath ag déanamh nuair atá siad ag cruthú spás dóibh féin agus iad uilig ag dul le chéile sa treo céanna. Ach b'fhéidir go bhfuil siad ag éirí ródhéanach, tá bearna mhór idir na foirne ag fás. Ach nuair a bhí cúil de dhíth orthu bhí siad ábalta iad a aimsiú. Chuaigh a fhéinigh anois. Riana Nic Ard agus ag féachaint i dtreo na sprice an ceann san sin iarracht an-bhreá ar fad ar fad ansan ó Mia Ní Dhomhnaill. Fuair sí báide ó chianaibhín agus. Ar ndóigh an cluiche seo, chonaiceamar teacht aniar maith déanta ag foirne eile le linn an chomórtais seo agus tá siad éalaithe isteach anso. Bhuel báide Is ón gClochán Liath, bhuel, sin raspar de bháide eile agus b'fhéidir, b'fhéidir, b'fhéidir nach bhfuil an cluiche seo caillte fós. Baile Chláir, chonaiceamar i gcluiche Ceannais na bliana anuraidh iad agus an beart céanna déanta acu an babhta seo. Tá siad fós ar an ionsaí. Ní Shléibhín babhta amháin eile lena deasóig thairis an trasnán agus tá rabharta scórála déanta ag Cáit Ní Shléibhín ansan. Cluiche so buaite acu ach an bhfuil deireadh scórála déanta acu fós? Níl mar tá acra, acra go leith spáis os coinne Cháit Ní Shléibhín, an ceann san buailte aici agus, bhuel, tá sí ealaíonta i mbun a ceirde agus is breá leat a bheith ag féachaint uirthi ag imirt caide.